Дыкъэзыухъуреихь щӏыуэпсым куэду зэран хуэхъухэм ящыщщ пхъэнкӏийхэр къыздыпэщӏэхуэм деж ирадзу, щызэхуэхьэсу зэрыщытыр. Апхуэдэ куэншыб идзыпӏэхэм убгъэдимыгъэхьэу мэ гуемыӏу къызэрыӏуихым и мызакъуэу, узыфэ куэди къахокӏ, щӏыуэпсми зэран хуохъу. Цӏыхубэр зыгъэпӏейтей куэншыб идзыпӏэхэр гъэкӏуэдыным, ахэм къахэкӏ зэраныр нэхъ мащӏэ щӏыным хущӏэкъу къэралхэр нобэ куэд мэхъу. Статистикэ къахьхэмкӏэ, Урысей Федерацэм илъэсым къриубыдэу тонн мелуан блыщӏым щӏигъу пхъэнкӏийуэ щызэхуэхьэс. Абы щыщу зэхадзу зыхуей хуагъазэр процентиблщ. А щытыкӏэм зихъуэжын щхьэкӏэ иужьрей илъэсхэм къызэрагъэпэщащ лъэпкъ проект Экологие жыхуаӏэ. Абы ипкъ иткӏэ минитӏрэ тӏощӏрэ плӏы гъэ хъуху пхъэнкӏий къэралым щызэхуэхьэсым щыщ процент хыщӏыр зэхадзу адэкӏэ ещӏапхъэ иращӏэу щытын хуейщ. А проектым къигъэув лэжьыгъэхэр гъэзэщӏа хъун щхьэкӏэ Региональный оператор жаӏэу пхъэнкӏийхэр дэзыш, ахэр зэхэзыдз ӏуэхущӏапӏэхэр Урысей Федерацэм хыхьэ республикэ, край нэхъыбэм мы илъэсым къыщызэрагъэпэщащ. Ди республикэм апхуэдэ лэжьыгъэхэр зыгъэзащӏэу щыӏэр Экологистикэ ӏуэхущӏапӏэращ. Ахэм я лэжьыгъэр зэтеубла зэрыхъуам дэ къытхутепсэлъыхьащ ӏуэхущӏапӏэм и унафэщӏ Галустян Варткес.

пхъэнкӏийхэр къызэгъэпэщын, зэхуэхьэсын, ӏушын, зэран мыхъуну щӏын, гъэкӏуэдын икӏи хэугуэшэн. Фи лэжьыгъэр дауэ зэтеубла хъуа? ӏуэхущӏапӏэхэмрэ цӏыху къызэрыгуэкӏхэмрэ зэгурыӏуэныгъэ зэрефщӏылӏэр зэщхьэщыкӏрэ? Работа ориентирована на то, чтобы республика была чистая, чтобы вы мус. Дэ ди лэжьыгъэр зытеухуар ди республикэр къабзэу щытынырщ, и чэзум пхъэнкӏийр дэшынырщ. ӏуэхущӏапӏэхэмрэ цӏыхухэмрэ дазэрыдэлажьэ щӏыкӏэм утепсэлъыхьмэ, цӏыхухэм зэгурыӏуэныгъэр кӏэрыхубжьэрыху быдэхэм зэрелэжьымкӏэ ӏуэхутхьэбзэ ящӏэм теухуар публичнэу щытын хуейщ. Ар республикэм къыщыдэкӏ газетхэм къытредгъэдзащ. Мы зэгурыӏуэныгъэр ящӏын хуейщ дэтхэнэ зыми, зы цӏыхуми икӏи ямыӏэнкӏэ ӏэмалыншэщ. ӏуэхущӏапӏэхэм теухуауэ хабзэм къызэригъэувымкӏэ ди сайтым илъ формэхэм тету ӏуэхущӏапӏэхэм зэгурыӏуэныгъэ къыдащӏылӏэн хуейщ. Апхуэдэ зэгурыӏуэныгъэ региональный операторым къезымыщӏылӏахэм мылъкукӏэ тезыр тралъхьэнущ. Цӏыху къэс къакӏуэу, зэгурыӏуэныгъэ къыдащӏылӏами къыдамыщӏылӏами емылъытауэ публичнэу щытщи, псоми къыдащӏылӏауэ къыдолъытэ. Хуейуэ щытмэ, мыбдеж къакӏуэу кӏэлъымпӏэ яттыфынущ. Абы емылъытауэ пхъэнкӏийхэр дыдош. А ӏуэхур щызэблэу къэхъумэ, ар псынщӏэ-псынщӏэу зэрызэтедгъэувэжыным иужь дитщ.

Ди щӏыуэпсым зэран хуэхъущ. Абы къыхэкӏкӏэ цӏыхухэм дадолажьэ, цӏыхубэм хъыбар езыгъащӏэ ӏуэхущӏапӏэхэм я лэжьыгъэр къэдгъэсэбэпурэ къагурыдогъаӏуэ, Урысей Федерацэм и Правительствэм къыхилъхьа зэхъуэкӏыныгъэхэм ипкъ иткӏэ, мы илъэсым щӏышылэм и зым щыщӏэдзауэ, регионхэм региональный оператор жыхуаӏэ ӏуэхущӏапӏэхэм лэжьэн зэрыщыщӏадзар. А зэхъуэкӏыныгъэм нэхъапэкӏэ ямыщӏа хъыбархэри къыдокӏуэ. Ахэр цӏыхубэм я деж зэрынэдгъэсын иужь дитщ. Ди пресс-службэм я жэрдэмкӏэ газетхэм къытрыдогъадзэ цӏыхубэр нэхъыбэу зыгъэпӏейтей упщӏэхэм я жэуапхэр. Абы къыщынэмыщӏа, лэжьыгъэ тщӏэхэм къыпэкӏуэ уасэр зэрыт кӏэлъымпӏэхэр къезыхьэкӏ ди лэжьакӏуэхэри цӏыхухэм я упщӏэхэм жэуап иратыфыну дыхущӏокъу. Пэжщ, лэжьыгъэ тщӏэм къыпэкӏуэ уасэр къыщыдэмытыр куэдщ. Ауэ зэрыхъукӏэ цӏыхухэм къагурыдогъаӏуэ, минитӏрэ пщыкӏубгъу гъэм щӏышылэ мазэм и зы лъандэрэ зэхъуэкӏыныгъэ къэрал унафэхэм къазэрыхыхьар, пхъэнкӏийхэр дэшыным, ахэр зэхэдзынми елэжь ӏуэхущӏапӏэхэм къагъэув уасэр етын зэрыхуейр.

Статистикэ къахьхэмкӏэ, региональнэ оператор жыхуаӏэ ӏуэхущӏапӏэхэм пхъэнкӏийхэр дэшын я пщэ къыщыдэхуар илъэсыщӏэм и япэ махуэхэрати, я лэжьыгъэр зэтемыубла зэрыхъуам къыхэкӏыу, цӏыху куэд Урысей Федерацэм и республикэхэм, крайхэм щытхьэусыхащ. Ди республикэм мы ӏуэхущӏапӏэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэсныкъуэ мэхъу. А зэманым къриубыдэу пхъэнкӏийхэр зэхуэхьэсыным, дэшыным теухуауэ лэжьыгъэ ирагъэкӏуэкӏахэм дэ къытхутепсэлъыхьащ Экологистикэ ӏуэхущӏапӏэм и унафэщӏым и къуэдзэ Ежыбокъуэхэ Ахьед. Нобэрей махуэм ирихьэлӏэу Налшык дэтщ лажьэу машинэ плӏыщӏ. Абы хуэщӏауэ кӏэрыхубжьэрыхухэм пхъэнкӏийхэр ирыдашу лизингкӏэ къыдатауэ. Ахэр мы зэманым ехьэлӏа машинэхэщ, зэщӏэузэдахэщ. Зы махуэм зы машинэ техуэу кӏуэгъуитӏ ещӏ, зы дэкӏыгъуэм зым къыхеш кӏэрыхубжьэрыху яшыкищэ ярылъыр. Пщэдджыжьым абы ису докӏ зы лэжьакӏуэ гуп, шэджагъуэм нэгъуэщӏ гуп. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, яшык къэс зы машинэ етпхыну ӏэмал диӏэкъым. Кӏэрыхубжьэрыхухэр, пхъэнкӏийхэр чэзукӏэ даш. Санпиным къызэригъэувымкӏэ, махуэм зы дэшыпхъэщ икӏи ар дэ догъэзащӏэ. Иныкъуэхэм дежи махуэм тӏэу щыдаши къыхохуэ. Ауэ дэтхэнэ ашыкми машинэ бгъэдыхьэнур зыми ищӏэкъым. Зы щӏыпӏэм нэхъ псынщӏэу, зы щӏыпӏэм нэхъ куэдрэ къыщытынкӏэ мэхъу. Абыхэм къыщынэмыщӏа пхъэнкӏий идзыпӏэ площадкэхэр нэхъ псынщӏэу зэгъэзэхуэн хуейщ. Федеральнэ законодательствэмкӏэ кӏэрыхубжьэрыху зэхуэхьэсыпӏэхэр щӏыпӏэм здэщыӏэм елъытауэ къызэрагъэпэщыныр я къалэнщ куей щӏыпӏэ унафэщӏхэм. Минитӏрэ пщыкӏумбгъу гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщащтащ пхъэнкӏий дэшыныр папщӏэ уасэ мардэхэр. Япэ щӏыпӏэм хеубыдэ Налшык къалэ, Нартан къалэ, Лэскэн, Шэрэдж, Аруан куейхэр. Уасэхэр Кӏэрыхубжьэрыху быдэхэм дашыр папщӏэ къату зэтет унэхэм сом хыщӏрэ хыщӏрэ и кӏэпӏейкӏэ бжыгъэ щӏигъуу зы цӏыхум техуэу, щӏым тет унэхэм сом блыщӏрэ тӏу кӏэпӏейкӏэ бжыгъэ щӏигъуу цӏыхум техуэу зы мазэм ятын хуейуэ къегъэув НДС-ыр хэмыту. Етӏуанэ щӏыпӏэм хеубыдэ Прохладнэ къалэ, Прохладинскэ, Майскэ, Терскэ куейхэр. Уасэхэр кӏэрыхубжьэрыхухэм, быдэхэм дашын папщӏэ къату зэтет унэхэм сом блыщӏрэ тху кӏэпӏейкӏэ бжанэ щӏигъуу, цӏыхум техуэу, щӏым щыт унэхэм сом блыщӏрэ бгъу кӏэпӏейкӏэ бжанэ щӏигъуу зы мазэм ятын хуейуэ, Къегъэув НДС-р хэмыту. Ещанэ щӏыпӏэм хеубыдэ Бахъсэн къалэ, Бахъсэн, Дзэлыкъуэ, Эльбрус Шэджэм куейхэр. Уасэхэр кӏэрыхубжьэрыху быдэхэм дашын папщӏэ къату зэтет унэхэм сом блыщӏрэ хы кӏэпӏейкӏэ зыбжанэ щӏигъуу, зы цӏыхум техуэу. Щӏым тет унэхэм сом ищӏ кӏэпӏейкӏэ зыбжанэ щӏигъуу, зы мазэм ятын хуейуэ къегъэув НДС-р хэмыту. Мардэхэр егъэув энергетикэм, мардэхэм, псэуныгъэм я Кӏэлъыплъакӏуэхэм я министерствэм, ӏуэхутхьэбзэ пхъэнкӏий дэшынымкӏэ ягъэзащӏэ, жилищнымкӏэ къыхагъэкӏри коммунальнымкӏэ яхыхьэжащ. Абы ипкъ иткӏэ адрей коммунальнэ ӏуэхутхьэбзэхэм техуауэ дэӏэпыкъуныгъэ, льгот жыхуаӏэхэм ещхь ящӏащ. Льгот зиӏэ цӏыхухэм я коммунальнэ уасэхэр хэлъхьэнымкӏэ государствэр, къэралыр сэбэп мэхъу. Абы нэмыщӏкӏэ уасэ зыхуатхым хеубыдэр хэхъуэ зи мащӏэ унагъуэхэри. Коммунальнэхэм тебгъэкӏуэда уасэ къыпӏэрыхьэжын папщӏэ ущыпсэу щӏыпӏэм социальнэ ӏуэхумкӏэ и лэжьакӏуэ цӏыху сэбэп щыхуэхъу отдел зыхуэбгъэзэн хуейщ, уасэр хэлъхьауэ, квитанцэ псори пӏыгъыу. Унагъуэ хуэмыщӏа здэщыпсэу коммунальнэ ӏуэхутхьэбзэхэр папщӏэ субсидиер щраткӏэ

Дауэ къызэрыпхутэр? Сыт хуэдэ унэхэм я деж махуэм тӏэу къыпхуэшхын хуейми? Абы теухуауэ цӏыху мэлажьэ кӏэлъыплъу абыхьэм. Ар щхьэхуэу къикӏухьурэ кӏэлъыплъ. Нтӏэ, щхьэхуэу къекӏухь, кӏэлъоплъ, дэтхэнэ дэндей зэтрихьами дэшын хуейми йоплъри, абы мыдей щыгъуазэ ещӏри, ягъакӏуэ машинэри драгъэш. Щыгъуазэ дызэрыхъуащи, пхъэнкӏий дэзыш мы региональнэ операторым и къудамэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щӏыналъэ къэс къыщызэрагъэпэщащ. Ахэм я лэжьыгъэр зэтеубла хъун папщӏэ, нэхъыбэу лъэпощхьэпо зрихьэлӏэхэм дэ къытхутепсэлъыхьащ Экологистикэ ӏуэхущӏапӏэм и къудамэу Дзэлыкъуэ щӏыналъэм щыӏэм и унафэщӏ Къуэныхьхэ Алим. Ди республикэм и жылагъуэхэм, щӏыналъэхэм дауэ къызэгъэпэща хъуа Экологистикэ ӏуэхущӏапӏэм и лэжьыгъэр, пхъэнкӏийхэр, кӏэрыхубжьэрыхухэр дауэ дэпшхэ? Муниципальнэ куейхэм и дэтхэнэ административнэ центрми къыщызэдгъэпэщащ Подразделение щхьэхуэ. Нэгъуэщӏу жыпӏэмэ экологистикэм и филиал. Абы мы структурэм региональнэ операторым и лэжьыгъэхэр ягъэзэщӏэф. Абы я лэжьакӏуэхэм яхэтщ юристхэр, телефонкӏэ къепсалъэхэмэ зэгурыӏуэныгъэхэр щащӏэфынущ. Къуажэхэм пхъэнкӏий кӏэрыхубжьэрыхухэр тхьэмахуэм зэ е тӏэу даш, зэрызэхуахьэсым теухуауэ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, дэтхэнэ къуажи зэхурикъуу кӏэрыхубжьэрыху быдэхэр зралъхьэн ашыкхэр зэгъэпэща хъуакъым. Абы и щхьэусыгъуэхэр зэхуэдэкъым. Хэти и администрацэ, бюджет ашхъэхэр хурикъукъым, хэти и къуажэдэсхэм яфӏэфӏкъым. Иныкъуэхэм яфӏэтыншщ тхьэмахуэм зэ къэпым илъу я кӏэрыхубжьэрыхухэр къыдагъэувыкӏрэ драгъэшмэ, жыжьу яхьрэ кӏэрыхубжьэрыху зэхуэхьэсыпӏэхэм ирадз нэхърэ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, дыхуэзащ ахъшэ мащӏэ дыдэ фӏэкӏа къызыхэмыкӏ къуажэхэм. Ахэр есащ мазэм зэ зэкъуэрылажьэхэм сом тхущӏ, соми щэрэ тхущӏрэ иратмэ, худашу, ауэ зэи щӏэупщӏахэкъым дэнэ щракӏутми. Ахэр къуажэщӏыбым, псыхъуэхэм дакӏутащ. Апхуэдэу республикэм кӏэрыхубжьэрыхухэр хуит ямыщӏауэ зы кӏэрыхубжьэрыху куэд акӏэ-мыкӏэхэмкӏэ щракӏутауэ зэтрихьащ. Псу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм лицензированэу кӏэрыхубжьэрыхухэр зэхуэхьэсыпӏэу тӏэу иӏуращ, щракӏутыну хуит ящӏауэ.

Абдеж щракӏут, абдеж щызэхуахьэс, щызэхадзыж.
Нобэкӏэ уэ уздэщылажьэ щӏыналъэм епхауэ щытмэ, къуажэдэсхэм дауэ къагурывгъэӏуа фи лэжьыгъэр зытеухуар? Мис а зэрыжыпӏащи, зэкъуэрылажьэу лажьэ тхьэмахуэм зэ сом мащӏэ дыдэ ӏахыу пхъэнкӏийр дэзышу щытахэм къабгъэдэкӏыу фэ фи деж пхъэнкӏийр фэ къыдэфшу, фэ къывдэлажьэу теухуа хъуным дауэ фыхущӏэкъуа, сыт хуэдэ лэжьыгъэхэр евгъэкӏуэкӏын хуей хъуа абы? Ди жагъуэ зэрыхъунщи, А къуажэдэсхэр зэсам тедгъэкӏыныр нэхъ гугъу хъуащ. Ахэм едгъэлэжьын щхьэкӏэ къыдоджэ, къуажэхэм докӏуэр икӏи цӏыхухэр зэхуэтшэсурэ допсалъэ, къагурдогъаӏуэ япэм зэрыщыӏам хуэдэу зэрымыхъунур, абым къуажэхэр зэрызэхиуцӏапӏэр, зэрызэхиутэр. Аращи, а псорикӏи зэрышэн хуейр, ар тшэн папщӏэ лэжьыгъэ кӏуэтэн щхьэкӏэ а мардэ траухуар зэратын хуейри къагурдогъаӏуэ. Къапщту щытмэ, мис а нэхъапэм яту щыта уасэмрэ нобэ фэ вгъэув уасэмрэ куэдкӏэ зэщхьэщыкӏынур? Зэщхьэщыкӏуи, уей, зэщхьэщокӏым, зэщхьэщыкӏыу жыпӏэу щытмэ, ауэ. Пэжым ухуеймэ, уэ цӏыхуитху зыдэсым икӏи сомищэ яту, зы цӏыху зыдэсми сомищэ яту ари хъуӏымэ. Мардэр зыгъэувар министерствэращи, цӏыху бжыгъэкӏэ зэтриухуащ, тарифри нормативри абыкӏэ ятын хуейщ иджы цӏыхухэм.
Зэрыщыгъуазэщи, куэд щӏакъым республикэм мы ӏуэхущӏапӏэр зэрызэрагъэпэщрэ. Мис мы илъэс ныкъуэм къриубыдэу уасэ къыхэхухэр Тэмэму зытеувэн щхьэкӏэ, цӏыхур куэдым къадемыкӏуэн щхьэкӏэ сыт хуэдэ лэжьыгъэ евгъэкӏуэкӏар нобэкӏэ дауэ къатрэ къуажэдэсхэм уасэ хуэдгъувар? Къуажэдэсхэм уасэ хуэдгъэувар мащӏэ ӏейщ халъхьэр. Къызыгурыӏуи къахокӏ, къызыгурымыӏуи къахокӏ, хэтлъхьэнущ жызыӏи къахокӏ, хэтлъхьэнукъым жызыӏи къахокӏри, ттынукъым жызыӏэхэм хабзэм идошалӏэ, хабзэмкӏэ ашхъэ зытрихьари къеӏытхыжынущ, хабзэм къигъэува госпошлинэри

Пхъэнкӏийр и чэзум дэшыным, зэхуэхьэсыным и мызакъуэу куэд елъытащ, ар зэрызыхадз иужькӏэ иращӏэкӏ лэжьыгъэхэм. Ди республикэм апхуэдэу пхъэнкӏийхэр щызэхуашэсу, ахэм елэжьу, ӏуэхущӏапӏитӏ къыщызэрагъэпэщащ. Зыр Аруан адрейр Къалэкӏыхь щӏыналъэм щыӏэщ. Ахэм я лэжьыгъэр зэтеубла зэрыхъуам щыгъуазэ зытщӏыну Аруан щӏыналъэм щыӏэ пхъэнкӏий идзыпӏэм дыкъэкӏуащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и лицензированнэ пхъэнкӏий идзыпӏитӏым Аруан Прохладнэ полигонхэм теухуауэ щызэтраухуауэ мэлажьэ пхъэнкӏий кърашалӏэр зэрызыхадз линиехэр. Кърашэлӏар лъэныкъуэ зытӏущкӏэ зыхадзри адэкӏэ зэзыгъэкӏуэкӏхэм иратыжын папщӏэ. Тэрэзэ трагъэуващ. полигоныр пхъэнкӏий дзыпӏэр тэмэм зэращӏын иужь итхэщ. Абы псоми кӏэлъыплъыжыну камерэ трагъэуващ. Мис мы полигоным Къэбэрдей-Балъкъэрым и сыт хуэдэ щӏыналъэхэм кърашу пхъэнкӏийр къашэну. Первый зонэкӏэ игуэшахэр мыбыкӏэ кърашалӏэ. Абы Налчыкти, Аруан куейти, Лэскэн куейти абыхэм мыбыкӏэ кърашалӏэ. Адэкӏэ полигон нэхъ

машину щэрэ щэныкъуэрэ къыдохьэ. Ар къыщыдыхьэкӏэ мис мыбдеж яшэч. Яшэча нэужь машинэм доплъри цехым бгъакӏуэ хъуну, полигоным бгъакӏуэ хъуну, дэ уже зыхэддзурэ станокыр имыкъутэу бетон пхъэ пхъэ кӏапэлъапэшхуэ хэмылъмэ цехым щӏыдогъэхьэ, хэлъмэ полигоным догъакӏуэ. А цехым щӏэвгъэхьа иужькӏэ а пхъэнкӏий къашахэр дауэ зэрызыхэвдзыр? Дэ абы цехым щӏэтщ конвейери, цӏыху тетхэщ. Каждым езым и къалэныр ещӏэ. Хэт картон къыхедз, хэт пластмассэр къыхедз, хэт стекло къыхедз. Мис апхуэдэурэ зыхадзри, Мыдрей отходыр машинэ кӏэщӏэту конвейерым щытщи, абы йолъэлъэжри, ари полигоным нытхуашэж. Мис мыдрей къыхадзам сыт ефщӏэркъэ? Мыдрей къыхадзар пресс щӏэтщи, пресскӏэ допӏытӏыжри, къыщӏыдошри догъэтӏылъ. Ар итӏанэ дашрэ? Ар даш.
Нобэкӏэ цӏыху дапщэ щылажьэрэ, мис мыбы а пхъэнкӏий къашыр зыхадзыну? Сменэ дапщэ лажьэрэ? Зы сменэщ иджысту зэрылажьэр, цӏыху ягъуэткъым. Цӏыху нэхъыбэу диӏамэ, нэхъыбэу дылэжьэнут ди деймкӏэ. Цӏыху тӏощӏрэ тхурэ да, аращ дызэрыхъур иджысту. Сменэм къриубыдэу пхъэнкӏий тон дапщэ зэхэвдзыфыркъэ апхуэдэ цӏыху бжыгъэм? Диспетчерым етх, мыбдежу дыхьэкӏэ дауэдиз хъуми, машинэм илъри псори мыбдежу етх. Нэхъыбэ тетлъхьэфынущ, ауэ ткъутэну дыхуейкъым, станок щӏэтыр лъапӏэщ, тхущӏэгъэкӏыр щӏигъэкӏыуращ, ауэ сменэ нэхъ Тӏу хъуу щытамэ, нэхъыфӏт ди дежкӏэ. Ди псалъэмакъым къызэрыхэщащи, пхъэнкӏийхэр зэхуэхьэсыным, зэхэдзыным хуэунэтӏа лэжьыгъэхэр и кӏэм нэсу зытеубла хъуауэ пхужыӏэнукъым. Ар псори зэхуэхъун щхьэкӏэ, щхьэусыгъуэ зыбжани иӏэщ. Догугъэ, пхъэнкӏийм къыхэкӏыу ди щӏыуэпсым зэрану къекӏыр нэхъ мащӏэ хъуауэ, мы ӏуэхугъуэм дыщытепсэлъыхьыни къытхуихуэну.